ndị be anyị ndewo nụ ndewo ọ tekwa ihe kalị ihe a bụ ihe onyonyo m chọ ime tata bụ ụka nne Mothering Sunday ma ọ bụ Mother's Day bụ ụbọsị eji echeta ndị nne n'ọlụ ha na-alụgasị ụbọsị eji ekene ha n'ọlụ ha na-alụgasị n'ezinụnọ ya na n'obodo anyị ji akwanyelu ndị nne anyị na ndị nwunye anyị ugwu wee tie ha aka n'obi sị ha ndeme ha jisi ike na ọlụ ha na-alụ nke bụ eziokwu bụ na ọlụ ụmụ nwaanyị na-alụ na ezinụnọ ya na n'obodo kalị nke ọzọ bụkwa eziokwu bụ na ihe ụmụ nwaanyị bu kalị oge ụfọdụ anya na na-ejele ụmụ nwaanyị ọ dịka o nwerọ ulu ha baa n'obodo mana ulu ha baa ka nkụ bịa bụrụkwa na ụmụ nwaanyị na n'ụfọdụ obodo ụmụ nwaanyị na-ata afụfụ hinne bịa bụrụkwa na o nwe- o nwegasị ebe a na-emekpa ha ahụ ihe lulu nwaanyị a ma-enye ya maka ọ bụ nwaanyị ihe a dịrọ mma wee na-asị na anyị nwa bụ ụmụ nwoke n'ụbọsị ụka nne nụnwa anyị nwa bụ ụmụ nwoke ka anyị kpebie na anyị ga-enyela aka na-emeta e, e, ụmụ nwaanyị anyị mma na-enedo ha anya o nwee ebe anyị fụ e si emegbu nwaanyị maka na nnọọ ọ bụ nwaanyị na-emekpa ya arụ anyị akaba arụ kwụsị ihe ndị a ka anyị kwado ụmụ nwaanyị anyị o nwee ihe anyị nwee ike ị na-eme iji inyere ha aka n'ọrụ ha na-alụ n'ezinụnọ ọ bụrụ kịlịkịlị ọrụ dịgasị n'ụlọ o nwere ike enyere ha aka na-alụ maka ịbụ nwoke em ọ pụtarọ na ị ma-enyenwu aka wee dozie ihe dị be gị na gị sokwu bi n'ụnọ ahụ ị ma-afụ ebe ihe na-emebi si ka jikọ aka gị ọnụ na ị ma-eme ya maka na ọ ọlụ nwaanyị ya ihe m na-ekwu bụ kịlịkịlị ihe gasị anyị je emelụ ụmụ nwaanyị ka ndụ ha dị mfe ka ọrụ ha bu penata anyị ga-akaba arụ nyelụ ụmụ nwaanyị anyị aka tata ị ga-akaba arụ ọ bụrụ na gị na nne gị anọrọ ị kpọọ ya n'ekwentị kene ya jụọ ya ka o mee kene ya maka ihe niile o megolu gị kemgbe i ji bụrụ mmadụ ma nwunye gị kene ya ka o si neta ụmụ gị anya ka obi dị ha mma na e lotere ọlụ ha na-alụ ọfụma ọ bụrụ na o nwere ihe ị nwere ego ị ya-eji gotelu nne gị ihe i jekwulu ya i bie ya ezigbo ọma sị ya nne m deme daalụ maka ihe ị na-emela anyị ọ gwụkwa ka ọ ha m n'ọnụ n'onyonyo nke a nwoke o nwere ị chọ ikwu kwuo n'ofe ya ka ha dụghị ịchọ ikwu Mother's Day. tata bụ Mother's Day anyị ga-ekene ndị mma ya ọ kwa ya ehe ị fụ nwa okorobịa nọ m n'azụ em, ọ na- ọ na-agbanụ n'Igbo ọ na- ọ dị mma na a na-asụlụ ụmụazị kịlịkịlị ụmụazị anyị Igbo ka ha na-amụta onye nke a na ha nwa ya na mgbe ọ ya-etolite ọnụ ya aka aka n'Igbo ngwanụ ka ọ dị mgbe m ewetelu unu ihe onyonyo ọzọ demen